breis is tríocha bliain ann ó bhí Rogha Éireann Leamhaigh i mbarr a réime nuair a bhuadar Craobh na hÉireann siar sa bhliain 1991 agus níl craobh club an chontae buaite acu ó 1993, an bhliain céanna gur bhuaigh an contae Craobh na hÉireann. Ní gá dul chomh fada siar dtí ré órga Shleacht Néill, tá sé chraobh peile agus dhá chraobh club sroiste ag an gclub peile agus iománaíochta ó chasadh an chéid seo, ach é sin ráite ní raibh craobh an chontae buaite acu ó 2020. Cioca foireann a bheadh sna babhtaí leathcheannais i mbliana? Bhí Conall Ó Máirtín agus David McCague san Abhainn Bheag don bhabhta ceathrú ceannais seo. Is in aghaidh go leor spás anois ar an taobh eile agus Henry sásta dul leis féin cinneadh cróga. Bhain Sleacht Néill go maith triúr thart timpeall air agus McGill ag tabhairt faoin iarracht seolta isteach agus an-scór ag deireadh an lae. Ghlac sé fada go leor orthu ach fuair siad ceann scríbe amach ag an deireadh. Ag Sammy Bradley anois. Suntasach Conal go bhfuil James McGurk ag leanúint Sammy Bradley gach aon áit a théann sé so tá sé aitheanta ag Leamhaigh gur dainséar é. Ah, galánta déanta ansin ag McGuigan. Deis chun de chúl agus é á sábháilt nó isteach ins an chúl ag an deireadh ansin agus sílim gur Cathal Ó Mianáin a bhí ann a chuir lámh leis ag an deireadh, an liathróid isteach ins an aer ach an ruathar a rinne Shane McGuigan anseo a rinne an difear ar fad agus sin. cleasaíocht den scoith ansin. Sea, críochnaithe cinnte ag a Cathal Ó Mianáin, ach cruthaithe ag a Shane McCague, agus luamar an choisíocht atá ag an bhfear sin níos luaithe sa cluiche seo. Toner ag iarraidh an ruathar sin lúbadh thart, McEldowney ag iarraidh súil ghéar a choinneáil air. Agus Mulholland déanta go maith aige chun an pas a chur amach ansin agus mar a luaigh muid arís Henry ag briseadh fríd Henry agus thar an trasnán ansin agus cumarsáid comhimirt den scoith agus an runner ag teacht fríd ag an am ceart. Sea, luaigh tú an comhimirt ansin agus bhí arís an fear sin Rory McGill i lár an aonaigh ach Kieran Hendry ag briseadh tríd. Tá obair le déanamh ag Fintan Bradley ins an coirnéal. Déanta go maith an taití mór a ruaigeadh amach as a bhealach. Tá James McGurk arís ann. Tá déanta go fíormhaith chun Éamonn McGill a thabhairt isteach ar chúrsaí agus sin cúilín den scoith arís. Tá Leamhaigh ag eitilt anseo. Is i gcónaí duine ag teacht amach ón phóca sin sa choirnéal den chuid is mó. Deis arís agus déanta go fíormhaith an tseilbh a choinneáil agus é curtha isteach agus sin an scór ansin arís eile. An cic amach caillte agus Sleacht Néill ar an liathróid anseo. McGuigan, deis cúil, bainte as an eangach, cúl galánta isteach ag an gcoirnéal ag McGuigan agus, bhuel, an duine ceart faighte acu ag an deireadh ach ag teacht ón meancóg a bhí déanta ón chic amach. Yeah, bhí ag moladh Ciarán Ó Baoill ansin ach just chuir chuir sé an ceann sin díreach i lámha Fionn McEldowney. Ó Mianáin agus Sammy Bradley. Coinneoidh súil ghéar ar an ionsaí seo ag teacht isteach ó Ryan Mulholland ach déanta go maith ag Cóil Martin Sky. Cúl faighte ag an deireadh ansin agus Rory McGill a bhí ann chun deireadh a chur leis an ruathar sin chun tosaigh. Luaigh muid go raibh scór de dhíth agus cad é mar scór ag an deireadh. Yeah agus luamar an bheirt seo i lár na páirce go luath sa gcluiche anseo agus amharc ar an chomhimirt idir an bheirt acu ansin. Rory McGill leis an ruathar agus a ndeachaigh thar a chéile Corrick ach amharc ansin, Spás foscailte istigh os comhair an chúil arís eile acu agus Rodgers ag fanacht agus ansin Patsy Bradley, Pádraig Cassidy amuigh ach idir an dá linn ar an ionsaí anseo tá Shea Cassidy, Shea Cassidy, teacht isteach, Cassidy leis an iarracht, á! Tá isteach sa chúl! Shea Cassidy é ag ceiliúradh agus cad chuige nach mbeadh i ndiaidh críoch mar sin isteach chuig an eangach aigesan. Cad é mar fhreagra? Cad é mar chúl? Cad faoi na coiscéimeanna, a Chonaill? Ó, sílimse go raibh barraíocht ansin agus ba bhreá le Barry Cassidy é sin a fheiceáil arís. I mo thuairimse, níos mó ná ceithre cinn agus seans go mbeidh sé sin cinniúnach. Bhuel, cúl eile ann do Leamhaigh, iad ag géarú istigh. Á, sin cosaint den scoith ansin déanta ag Cathal Ó Mianáin. Á, cad é mar ghreamú a rinne sé ansin agus seans go mbeidh sin cinniúnach. An disciplín a léirigh sé gan an chalaois a ghéilleadh chomh maith. Agus amharc an ruathar anois ag teacht fríd agus iad ag gluaiseacht agus reathaithe ag teacht amach ag iarraidh rogha a thabhairt agus sílim gur Ó Mianáin arís atá ann agus é i ndiaidh an díshealbhú a dhéanamh suas na páirce, fágann sé ansin saoirse agus spás ansin do Shane McGuigan. McGuigan. Á, iontach, iontach ar fad ar fad ach arís eile mo hata tógtha do Chathal Ó Mianáin. Ceithre bhomaite le dul anseo ar an Abhainn Bheag. Toner ag iarraidh. rud draíochtúil a dhéanamh más féidir leis, McEldowney ag iarraidh é a stopadh agus Toner anois agus seolta isteach aige agus dhá phointe ón chos ag Niall Toner, bhí sin de dhíth. Mark McGurk anois, Toner ann arís eile, ceann mall, Toner ag smaointiú faoi rud taobh amuigh, ciumhais na bróige in úsáid aige, dhá phointe ag Toner, galánta agus thar an trasnán aige agus creideann sé féin go fóill go bhfuil go leor ama aige. Agus tá, agus arís, an chríoch atá ag Niall Toner don chluiche seo, cad é mar chríoch le ciumhais na bróige! Ó Baoill amuigh ansin, seilbh iontach tábhachtach anseo. Rodgers ann, faighte aige den darna huair. Á, déanta go fíor mhaith ag Rodgers. Agus spás anois agus O'Doherty ag ionsaí an chúil anseo. O'Doherty, b'fhéidir, chun é a bhaint do Shleacht Néill agus iad a chur isteach ins an hata. Nuair atá an fear ag teastáil in am an ghátair seasann sé suas. Is ceannaire amach is amach é an fear seo agus beidh sé ag treorú, ag tabhairt ceannaireacht dá chuid club agus iad ag dul ar aghaidh go dtí cluiche leathcheannais Dhoire i gceann coicíse. Bhí b'fhéidir cúig bliana ansin agus ní raibh mórán daoine ag teacht fríd. Ansin tháinig cineál grúpa mór ag an am amháin so tugadh muid ann ag Cultúr Fionnaidh ach ní thig leat, cineál dearmaid ann ar cé chomh tábhachtach is atá na seanleaids, na seanleaids, leis. Níl siad iontach sean, but, as in, na leaids níos sine, like, tá siadsan i ndiaidh craobhacha an chontae a bhaint agus mar a dúirt mé, má bhíonn ceist ar bith agat, nó ag leath ama, tá siad iontach maith ag socrú achan duine síos agus tá siad iontach éifeachtach ag cur plean i bhfeidhm le dul amach don darna leath. our work ethic the second half was really, really good. If we could just now, if, if we could keep that work rate up and we could get that shooting efficiency up a wee bit higher,